sé inniu. Tá súil agam go bhfuil sibh ag baint sult as an aimsir galánta a bhí againn an seachtain seo agus le cuidiú Dé beidh sé anois geal agus tirim an deireadh seachtaine seo mar tá cúpla againn ag gabháil a bheith ag cóisireacht linn thíos ag Féile na Gealaí. Ach go dtí sin tá muid anseo le mo chuid comhghleacaithe, mo chuid cairde, mar is gnách, Áine Weir, Áine, cad é mar tá tú? Tá mé iontach sásta inniu. Tá a fhios agaibh, is breá liom i gcónaí nuair atá cailín ar ar an bpodchraoladh againn ach ní amháin gur cailín atá linn ach tá ceoltóir linn so sílim gur gurb í an chéad cheoltóir go raibh againn go dtí seo ar an gclár, ceoltóir traidisiúnta cibé. So tá mé iontach sásta faoi sin. Sílim é, sílim gurb é an chéad duine a mbíonn ag déanamh é like not i dtithe tábhairne like ag a ceathair a chlog ar maidin because I think go bhfuil achan Gaeilgeoir saghas de cheoltóir but not iontach maith. Umm there are some who are singing and some who are not mar a deireann siad. Umm agus fosta tá mé anseo le an bae é féin an eh an sex symbol den pod eh James Ó Flatharta. James, cad é mar tá tú.

Níl sise ag dul a bheith ar do thaobh inniu, James.
Fan go bhfeicfimid anois. Nuair a deireann Áine cibé contae a bhfuil sí as, cuirimid in, we'll figure out cé atá muid chun an airgead a thabhairt daofa. Ach is é ár aoi, aoi an-speisialta. Doireann Ní Ghlacáin, Doireann, cad é mar atá tú? Táim ana-ana-mhaith ar fad, go háirithe mar gur ghlaois aoi speisialta orm. Is maith liom i gcónaí an plámás, you know. Mh. I mean, caithfimid ómós ceart a thabhairt duit, you know, do achan aoi a tagann ar an, ar an gclár, ach go háirithe duit, you know, laoch na Gael, mar a deireann siad. Ar dtús báire actually. Tá sin. Tuilleadh de sin, tuilleadh de sin. More respect to you, sir, ar dtús báire. Ar dtús báire, actually, tusa díreach ar ais as Nua-Eabhrac. Tú just linn jet-setter tú féin. Oh listen, big time, I'm tháimse ag déanamh bookáil ar an méid laethanta saoire is gur féidir liom an samhradh seo. Tá mé tar éis bheith i Dubai, an Spáinn agus Nua-Eabhrac cheana féin. Beidh mé i bhfiacha, ach tá mé chun cúpla holiday eile a bhookáil roimis deireadh an tsamhraidh mar níl mé ag iarraidh geimhreadh eile a chur síos mar a dheineas an bhliain seo caite. Bhí an, bhuel, bhí sé dian, bhí sé dian. Na háiteachaí galánta sin ach níor dhúirt tú Rann na Feirste uair amháin. Wow, typical. Bhí mé i Rann na Feirste, bhí mé i Rann na Feirste cúpla mí ó shin i gcomhair bainis cara liom. So, Hugh Carr. Bhuel, cha raibh mise ag an bainis sin so.
Yeah, bhuel, ná raibh an scéal cloiste agat go raibh go rabhas timpeall ar Rann na Feirste, you know, mar raic agus réabadh an deireadh seachtaine sin, so.
Fake news agat Hugh. I know, sorry. Yeah. Kind of, what do you call it? I have to check my sources mar is gnáth. Um, Ach eh, tá ceangal mór agat le le Dún na nGall eh, mar dúirt an sa bhád céarna.
Tá actually agus bhfuil a fhios agat tá tá an-bhá agam do chás Áine mar um, tá Áine is as Contae an Chláir duit Áine ach is Dub do mháthair

i Cabra and like honestly seems to be the best craic Gaelscoil sa tír because is Múinteoir Seán atá i bhfeighil ar an nGaelscoil who is a legend and like tá go leor cairde linn ag múineadh sa scoil chomh maith like Méabh Mulligan agus Seán Garvey agus Páraic Óg Mac Aodhagáin ceoltóirí iad go léir ach uncail Áine is ea an príomhoide and he's well known like seriously bheinnse d'iarraidh dul thar n-ais le go dtí an bunmhúinteoireacht leis an craic a bhíonn ar siúl acu san sa scoil.
Bheireann muidne Seán Mór air. Ní ní Oh, really? Níl mé ábalta fiú Seán a rá, he's Seán Mór. Oh, But yeah, really? tá an ceart agat, craic iontach ag Seán. But tá seisean ina dub ceart, bhog seisean ar ais ann.
Ok, ok. Bhuel no, is breá leo go léir Gaelscoil Cabra agus na scéalta a thagann thar n-ais. Eh, Bhí mo dhriofúr ar ar eh, turas scoile ansan Le déanaí, thugadar Rang a 6 go dtí Inis Oírr. And like seo leanaí a chuadar an tslí go léir tríd an Ghaelscolaíocht agus chas duine dos na leaids óga timpeall go dtí mo dhriofúr and dúirt sí A múinteoir, ní understandann mise cad atá siad ag say! Ní understandann! Like seisean do chreideamán, áfach. Ní thig leat a chreidbheáil cé mhéad de na línte sin a dúirt Seán Mór linn thar na blianta. Sin Gaeilge Cabra. Tá Tá teanga s'acu féin acu. Sin an Gaeilge Conamara ón rud atá cloiste agamsa. Well now Shots fired.
Níl mise dá mór anois a rá so cheap mise gur abairt is funny for you, deir an Dr.
Ní understandann tá an aimsir ceart ann, tá an díochlaonadh ceart ann, tá foirfe, ní fheadar. Cén scéal atá rá ar dtús go binn duine cinnte as Inis Oírr arsa. Ó na!
Ach níl a fhios agam an mbíonn an fhadhb seo agaibhse ach tá mise go hainnis as an Bhéarla a tharraingt isteach i mo chuid cainte, is bíonn mo mháthair i gcónaí ag tabhairt amach dom, tá sé chomh lofa agus chomh leisciúil mar nós ach déanaim an t-am go léir é. Tá mé really d'iarraidh é sin a ghearradh amach ach. Tchím go ndéanann achan duine é agus déarfainn go bhfuil sé níos doilí nuair tá tú ar an gceamara cos really ní thig leat sin a dhéanamh nuair tá tú ag cur i láthair agus is sleamhnaíonn sé isteach is amach an t-am ar fad déarfainn. An t-am ar fad, an t-am ar fad agus tá mise go holc le heascainí chomh maith so bíonn eagla an domhain orm aon rud a rá ar eagla go ndéarfainn

Go cead agam seo a dhéanamh. ach nuair atá tusa ag cur tú féin síos an, an ndeireann tusa an ndeireann tusa gur gurb as Dún na nGall thú nó arb as cén áit a ndeireann tú. Cúil Aodha. Oh, that's no way. I, like, I am a Northside dub, big time. You know, like, oh, big time. Is as Cluain Tarbh dhom. Tógadh ansan mé. Is as Cluain Tarbh do m'athair. D'fhás sé siúd aníos i gCluain Tarbh chomh maith ach is as, em, bhuel, cad é an, na, gheobhaidh mé seo i gceart. Thás agaibh, em, ní, yeah, na Clochán Liath. Is as Clochán Liath do m'athair agus tá an feirm mhuintire fós againn thuas. Em. yeah so bhí Gaeilig Thír Chonaill acu san sa bhaile ach ansan is as Cúil Aodha gan amhras mo mháthair agus cé gur thógadh i mBleá Cliath sinn like sí an Ghaolainn an chéad teanga a bhí againn bhí sé i gcónaí againn ag baile total fuckin identity crisis ansan mar like ceantar ceantar an-mheánaicmeach is ea Cluain Tarbh so ní hiad is báúil uaireanta dos na Gaeil cé go bhfuil go leor Gaeil a' cónaí timpeall an pharóiste em very much kind of rugger bugger private school territory so em bhí sé sin i gcónaí a' teacht salach agus is sóisialach mé chomh maith so you know go leor go leor dinimicí éagsúla a' cur isteach orm ansan. An mothaíonn tú riamh go go n-amharcann daoine ort go haisteach nuair a chloiseann siad blas Chúil Aodha but deir tú gur as Baile Átha Cliath duit, an mbíonn ort é a leanúint suas le ach is as Cúil Aodha do mo mháthair? Yeah, yeah, oh big time. Agus is, you know, nuair a bhí mise ar scoil, is cuimhin liom nuair a bhíos sna naíonáin ach go háirithe, like ní fhéadfadh na leanaí eile mé a thuiscint nuair a bhíos ag labhairt i nGaeilge, probably ná raibh Gaolainn rómhaith acu san, agus is cuimhin liom, like, gur rud coinsiasach a bhí ann i gcónaí ag iarraidh droch Ghaolainn a labhairt ar scoil, rud mór, agus ansan is cuimhin liom mo mháthair like ag tabhairt lift abhaile dhuinn uair amháin ón scoil, I think gur i mbliain na hArdteiste, bhí eh bhí cúpla leaid istigh sa ghluaisteán linn agus bhí sí ag tabhairt lift abhaile dhóibhsean chomh maith agus bhí sí ag labhairt i nGaolainn leo agus nuair a fhágadar an gluaisteán bhí sí just horrified leis an leis an teanga a bhí á labhairt agam. Surprised! you know. Sílim go raibh an taithí díreach céanna agamsa ag fás aníos is a bhí agatsa, is bhínn chomh náirithe cos bheadh Mam ag labhairt i nGaeilge le, cé go ndeachaigh mé chuig Gaelscoil, bhí mé sort náirithe go raibh Mam ag Gaeilge ag labhairt le mo chuid cairde uilig os mo chomhair ach Gaeilge láidir Dhún na nGall a bhí ann like so níor thuig siad focal ar bith, they were like oh cad chuige a bhfuil múinteoir Eithne ag labhairt Gaeilge linn. Ní dhéanann sin aon mhaitheas don street cred Áine. No no jeez oh no. Street cred ag Áine Oh yeah. Oscail.
Come on. Cén bóirín le sin? Tá pobal an-láidir Gaeilge in Clontarf, cos like tá Peadar Ó Caomhnaigh as Clontarf like agus tá a lán like Gaeilgeoirí thart like an an gceapann tú go bhfuil like I don't know spás ann ansin nó kind of pobal beag daoibh féin ansin? Eh oh tá bhuel cé I don't know an aithníonn tú Peadar Ó Caomhánaigh. That's Pop Up Gaeltacht agus Ardmhéara de Baile Átha Cliath ag pointe i gceart fosta.
There you go now, tá mise out of touch, tá mé imithe as Bleá Cliath le cúpla bliain. Yeah, tá pobal an-láidir Gaelainne, mar bhí an Ghaelscoil thuas an bóthar, bhí go leor de, go leor ceoltóirí agus go leor Gaeilgeoirí timpeall an pharóiste agus is dócha an seanascéal i mBleá Cliath like. Is ar éigean go mbuailfeá le Bleá Cliathach nach as don, you know, ceantar tuaithe dá dtuismitheoirí, nó duine de sna tuismitheoirí, agus bímid go léir ag ligint orainn ansan gur, you know, dubs sinn, eh, agus gach éinne ag dul ar fud na tíre ar feadh na laethanta saoire, nó péire dé. Ach, em, yeah, tá sé sin ann go láidir, em, go háirithe i dtraidisiún an cheoil agus, eh, ach bhíomar go léir ana-mhíshocair, ní foláir, so nuair a bhíomar ar scoil, you know, ní raibh, ní raibh éinne ag iarraidh a admháil, ach anois, tá an saghas rud ann i mBleá Cliath, em, tá siad go léir ag iarraidh, you know, ceann, an ceann is fearr a fháil ar a chéile, cé chomh Gaelach is atá siad, so. Full circle, you know.
Seo, sin ceist a chuireann muid ar go leor de na haíonna a thagann ar an gclár ná, an síleann tú go bhfuil an Ghaeilge kind of, go bhfuil cuma níos cool air anois, go bhfuil forbairt mhór déanta leis an dteanga le cúpla bliain anuas?
Yeah, is dóigh liom é. Braitheann sé ar like, see, is dhein mise PhD um i nGaelainn agus bím ag teagasc sna, bhuel bhíos, ní, ní a thuilleadh ó, bhíos ag obair go lán leis an teilifís but dheineas go leor teagasc ar an tríú leibhéal agus so saghas love hate relationship atá agam leis an saghas Gaolainn uirbeach seo mar tá an ceist ann i gcónaí nach bhfuil ó thaobh saibhreas nó an teanga beo agus agus cad é an saghas rud, cad é an rud is fearr le bheith ag caint agus cad ar chóir dúinn a bheith ag cothú agus ag cur chun cinn. Agus is dócha mar chraoltóir i gcónaí bíonn tú ag iarraidh feabhas a chur ar do chuid Gaolainne agus is dócha, go háirithe i saol na Gaolainne, like is, braitheann sé ar do chumas teanga seachas aon rud eile. Caithfidh tú a bheith an-chumasach agus ansan, just go hacadúil, b'fhéidir go mbeadh luí níos mó agamsa le saibhreas. Ní hé sin le rá go mbíonn mo chuid cainte ana-shaibhir mar, ag brath ar pé tionscnamh go bhfuilim ag obair air, tagann laige air nó tá sé imithe i bhfeabhas, an péire is dócha, cosúil le aclaíocht. Ach is ceist suimiúil é, nach bhfuil?

Um, agus tá sé sin ca- i- i mBleá Cliath 4. So táimid kind of timpeallaithe ag na private schools go léir agus nuair a bhíomar inár ndéagóirí, like, i gColáiste Íosagáin is Coláiste Eoin, bhíomar cosúil le na kind of black sheep timpeall ar Bhleá Cliath, bhí lads just like, these fucking weirdos, téann siad ar scoil, you know, i nGaolainn and bheimis ag bualadh leo in áiteanna cosúil le Wes agus mar sin. Oh yeah. Oh big, yeah. and tá's agat an tae sin nuair a tháinig tú chugam í hook around the taen and then you know tá leaid éigin 15 bliana d'aois ó Blackrock ag fiafraí agat and do you like do maths in Irish so an mo shaol ar fad. Seo na sort daoine go mbíonn Hugh ag magadh fúthu ar TikToks aige. Marius.
Marius agus agus Plún agus iascmhar dúirt Tony Cantwell eh yeah bhuel sure mise in UCD so so agus tá muid go fóill ina chónaí in em Goatstown Goatstown oh. greatest of all greatest of all times town eh Goat yeah the goat yeah and, and pub is far yeah yeah it's the soft tea at the end that kills me you know the goat

Oh no, fuair mise mo chéad fidil nuair a bhí mé trí bliana d'aois agus b'in just an caitheamh aimsire a bhí againn ag an baile. Ní raibh aon mhaitheas ionam leis an peil nó an camogie, cé go rabhas ana-tógtha leis, ní raibh aon mhaitheas ionam. So, is dócha, sin é an rud go rabhas go maith aige agus bhí sé cosúil le like reiligiún inár dtigh. Like, honest to God, níl aon cur amach agamsa ar

So yeah agus anois just níl dúil agam ann like tá cím daoine um ag cur suas memes de stuif Harry Styles like honest to God just would in one ear out the other níl aon suim agam ann. Ní thig liom a rá go n-aontaím leat ar sin but.

Cén sort codarsnacht atá idir ceol, saol an cheoil i mBaile Átha Cliath agus i gContae an Chláir? An b'fhearr leat é i gContae an Chláir? Toisc go bhfuil an stíl go hiomlán difriúil? Sea, saghas greannúr i mBleá Cliath mar gur, you know, rud ar áit is dócha nach bhfuil canúint ceoil ag baint leis chomh mór sin so mar mhíniú beag ar sin, tá's agat go n-aithníonn tú canúintí daoine fud fad na tíre, is féidir leat like canúint ceoil áiteanna a aithint chomh maith so tráth dá raibh d'fhéadfá aithint straight away dá mba rud é gurb as tuaisceart Chiarraí do dhuine éigin nó oirthear Chiarraí nó iarthar Chiarraí ag brath ar an saghas ceoil nó an tslí go sheinneadar ceol cosúil le chanúint teanga. Agus i mBleá Cliath, is dócha go traidisiúnta, ní raibh an chanúint ceoil sin ann, ach bhí ceangal ana-láidir aige le ceol Chontae an Chláir, mar go raibh, you know, tháinig Willie Clancy anseo is d'fhoghlaim sé ceol anseo, agus John Kelly agus na leaids sin go léir. So. Is dócha bhí an nasc sin i gcónaí ann, ach i mBleá Cliath bhíomar i gcónaí d'iarraidh ceann is fearr a fháil ar a chéile, you know, bheinn ag rá oh thánag ar an taifead seo, tá sé chomh neamhghnách agus deineadh é, you know, i 1922 i Liatroim agus, you know, so bhíomar, bhí ana-shaibhreas ann agus bhí dúil mór againn. sa saibhreas sin. Ach n'fheadar a bhfuil an cultúr céanna anso mar tá daoine fréamhaithe sa stíl agus is rud beo atá ann. So deinim amach in Áth Cliath go bhfuilmid i bhfad níos, is dócha, bímid ag féachaint siar b'fhéidir i bhfad níos mó agus. agus ag tarraingt ón tobar sin, seachas anso, bíonn leaids ag féachaint chun tosaigh an t-am ar fad. Seans go raibh níos millte i gContae an Chláir chomh maith, go raibh sé just sort, bhí sé ann dúinn i gcónaí agus bhí na seancheoltóirí sin thart orainn i gcónaí, b'fhéidir go raibh sé ag brú níos níos mó leis an leis na taifid sin a aimsiú agus an like an saibhreas sin sa cheol a aimsiú so b'fhéidir actually gur sin an dóigh is fearr le dhéanamh, gur chuir sibh níos mó oibre isteach ann. Níos mó oibre agus anois dhéarfainn, bhuel táimid actually ag obair ar shraith cláracha faoi láthair go bhfuilmid ag déanamh saghas deep dive isteach i gcanúintí ceoil i gceantracha éagsúla ach tá saibhreas, dhéarfainn gur Bleá Cliath an ceantar is saibhre anois ó thaobh ceoil mar go bhfuil an t-eolas sin ag gach duine agus go bhfuil siad ag féachaint siar, táim gan amhras féin claonta so yeah. Agus do bharr chuir cur síos a dhéanamh ar an canúint dúchas ceoil, céard a chuirtear síos air?

Is dócha tá leibhéil éagsúil ó thaobh ceoil agus cad é an saghas ceoltóir a theastaíonn uait a bheith agus you know nuair a ghabhann tú go dtí staid áirithe caithfidh tú bheith a féachaint air mar ealaíon agus agus cad é an tslí go bhfuileann tusa d'iarraidh do chuid ealaíon a dhearadh agus a chur chun cinn agus braithim mar gur bean mé agus i gcomhair mná tógann sé i bhfad níos faide go bhfuileann tú socair ionat féin agus go bhfuileann tú ábalta a bheith macánta leat féin agus muiníneach sa méid atá le rá agat agus braithim gur rud ana nua é b'fhéidir domhsa i gcomparáid le cairde liom gur atá fireann bhíodar san i bhfad níos muiníneach ag aois i bhfad níos óige ná mar a bhíosa agus is anois atáim really ag éirí compordach ionam féin agus i mo chuid ceoil agus a d'iarraidh é a fhuineadh sa tslí is go mbeinn macánta don rud atá mé ag iarraidh a rá, má dhéanann sé sin ciall. So, tá mé d'iarraidh go mbeadh saghas, is dócha, bunús láidir. fidile ann ó b'fhéidir Tír Chonaill ach go mbeadh an saghas rithim agus an you know pulsiness sin b'fhéidir go shamhlófá le deisceart na tíre ann agus sin an saghas rud a bhfuil mé ach is dóigh liom is ceist fealsúnachta é b'fhéidir seachas aon rud eile like an ar leibhéal ana ghinearálta dhéarfainn b'fhéidir kind of Bleá Cliath, Conallach gurb é sin an stíl ceoil ach ní hé sin atá i ndán dom tá súil agam amach anseo. Thosaigh tú ag déanamh sraith ar Instagram ag cur suas an tiúin achan lá. Cén inspioráid a fuair tú leis sin a dhéanamh? So, bhí mé thall i Dubai ar feadh míosa ag seinnt i gcomhair an Expo agus bhí cara mór liom, Cathal Ó Curráin, ann ach bhíos chomh, like, bímse ag obair literally sé lá sa tseachtain ar a laghad, like, it's just obair, obair, obair, obair, obair and mura bhfuilim ag obair bím amuigh ar an tear. So níl aon saghas am chun a bheith suí sa bhaile le do fidil agus a bheith ag déanamh an machnamh seo mar gheall ar is dócha cad é an sprioc ealaíonta atá uait, or an sprioc ealaíona atá uait. Ach nuair a bhíos thall i Dubai baineadh siar asam cos bhí mé chomh shit ar an fidil, like bhí mé just as cleachtadh. Tá sé cosúil le bheith ábalta bheith ábalta marathons a rith gach aon lá agus ansan ní féidir leat 5K a dhéanamh. Em so bhíos ag rá liom féin ok really you know cut the fat from the rasher now, suigh síos agus caithfidh tú bheith ag seinnt. Em agus so sin sin a spreag mé chun é a dhéanamh agus bhí mé like ok you know caithfidh mé é a dhéanamh ma ach tá mé ar like lá 37 or something agus tá mé á dhéanamh le ceithre mí so really níl an self discipline go maith.
Ach thug sé an spreagadh duit ar, ar, but sin Cathal Curran as Gaoth Dobhair? Sin Cathal, Cathal Banjo mar a thugtar air back in the day, even though ní, ní really seinneann sé an banjo níos mó, ar chor ar bith. Tá sé chomh sickening cos tá sé chomh talented. Tá sé chomh maith ag achan rud, yeah. Ach, ach cleachtaíonn sé chomh maith é sin an, sin, mar a dúirt tú ansin, like, go bhfuil tú, go raibh tú as cleachtadh tharla sin don oiread sin daoine i rith an dianghlasáil. Yeah. Fiú le, le spórt agus ceol agus fiú leis an nGaeilge a úsáid in go leor cásanna, sílim. But yeah, mothaímse cosúil go bhfuil mé absolutely shite. Bhí an ceol gormaí ar an seachtain and I was like, níl mise ábalta seo a dhéanamh níos mó. Ní, caithfidh tú cleachtadh achan lá le bheith, Ar leibhéal a bhfuil tú sona leis? Big time, big time. Tá sé chomh maith, you know, an um, nuair théann tú go dtí'n gym agus nuair tá tú really aclaí agus mothaíonn tú go hiontach mar gheall ort féin, um, tá sé cosúil le sin chomh maith ó thaobh just an, an, an meon atá agat nuair atá tú ag piocadh suas an fiddle, you know, braithim, I'm like, yeah, I can fucking do this, whereas nuair nach bhfuileann tú ag cleachtadh, you're like, Jesus, tá an oiread cúthail ort agus braitheann tú chomh shit mar gheall air.
An gceapann tú like you know leis tá a lán I'd say like i ceol traidisiúnta tá i bhfad níos mó like laochanaí sa genre atá mar mná like you know tá you know Moya Brennan agus tá um you know Altan agus tá a lán a lán ceoltóirí like you know atá mar mná an gceapann tú like gur tugann sin níos mó spreagadh like do mná óga like le dul isteach sa genre um you know an áit like níl sé chomh male dom, like go fóill tá sé cinnte male dominated ach níl sé b'fhéidir chomh male dominated le genre eile. Yeah, is dóigh liom is ceist kind of coimpléiseach é seo arís mar like má théann tú níl fhios agam like domsa an fáth go bhfuil mise ag seinm ceol traidisiúnta is mar gur fhás mé aníos leis agus agus gur it's just slí saoil é really, like tá mo shaol go léir timpeallaithe air. Ach anois measaim go bhfuil go leor daoine ag iarraidh a bheith ina gceoltóirí proifisiúnta agus gurb é sin an spreagadh i gcomhair go leor rudaí. Agus tchíonn tú em leaids óga dul isteach go dtí an cúrsa sin i UL, déanann siad ceol traidisiúnta ar an ollscoil agus sé saghas deacair, Braithim go bhfuil sé sin saghas dainséarach mar meon tabhairt fé rud éigin mar ansan níl tú déanamh rud éigin a bhaineann le you know artistic expression is rud atá tú ag lorg aitheantas le agus measaim go bhfuil go leor brú ar go háirithe sa saghas suíomh sin ar mná óga mar go gcíonn siad na dance shows agus na tours seo agus like bíonn siad gléasta suas i mini skirts and high heels and you're just like what the fuck like ní so ní so so is rud ana is rud ana aisteach é i gcomhair cailíní mar uaireanta bíonn brú ortha dul síos treo amháin agus you know mura bhfuil mura bhfuil dance tour gig agat you know, then you haven't made it ach ansan tá daoine cosúil le Mairéad Ní Mhaonaigh atá, you know, oh my god, just, cad is féidir a rá mar gheall air, like, icon. Tá sí just go.
Banríon.
Yeah, absolutely, ach tá sí chomh dílis do, you know, is ealaíontóir í agus is ealaíontóir thar aon rud eile í. So, yeah is dóigh liom gur rud ana aisteach é agus is dóigh liom go bhfuil rudaí kind of ag dul in olcas i mórán slite i gcomhair cailíní óga nó mná óga mar go bhfuil an coimhlint sin ann agus mar a dúirt mé cheana you know tá sé i bhfad níos deacra ar mná nuair atá siad ag an aois sin you know 19, 20, 21 níl siad socair iontu féin agus tá siad eh, eh, braitheann siad ana míchompordach, mar gheall ar an tslí go bhféachann siad, mar gheall ar an rud atá le rá acu, agus tá sé really, yeah, it's like headfuck atá ann, measaim, i gcomhair a lán daoine óga. I don't know, an aontófá leis sin, Áine? Um, sílim cinnte go bhfuil brú. An rud a mhothaigh mise, rud a dúradh liom go minic ag fás aníos ag casadh ná go raibh leaids níos fearr ag technique agus nach raibh cailíní chomh like chomh hábalta don teicníc is a bhí leaids, chuala mé seo thar na blianta ón oiread sin daoine éagsúla, so bhí mise chomh díograiseach go raibh mé like no, tá mé chun bheith iontach ag an teicníc, so I was like tá mé ag dul ag Noel Hill, tá mé chun an teicníc is fearr sa tír a fháil agus tá mé chun fanacht ann blianta agus cleachtadh, 'cause fuair mé sin ó dhaoine i mo chiorcal a dúirt kind of, more or less, ah tá mná níos fearr ag an ag an stíl, ag an nea but tá fir níos fearr ag an technique. I was like cén fáth nach dtig linn an dá rud a dhéanamh? So cinnte tá go leor go leor brú sílim ar chailíní óga ag fás aníos cé go bhfuil go leor mná atá go tá go leor fir go maith atá clú is cáil orthu sa genre seo. Tá fir níos fearr á cur féin chun tosaigh ná mar atá mná. Sin díreach é.
Braitheann tú fé bhrú nuair atá duine éigin ag faire ort agus tá siad ag iarraidh fáil amach an bhfuil tú go maith ar an bhfidil nó go maith ar an gconsairtín nó pé rud é, éiríonn tú really neirbhíseach agus go háirithe ag an aois sin mar tá tú chomh, you know, míshocair ionat féin anyway agus ansan tá like tá tú 18 agus tá fear éigin 50 bliain d'aois ag faire ort ag iarraidh fáil amach oh conas mar a dhéanann sí seo nó siúd so Tá really míchompordach agus braithim yeah tá fear níos fearr chun a bheith muiníneach iontu féin agus an méid atá ábalta.
Muineál. Yeah. Muineál. Sin rud a déarfaimis againne, tá muineál acu. Sílim gur chaith muid cúpla bomaite ag labhairt le Doireann faoi na meáin agus faoi, faoin obair a dhéanann sí cuid is mó den am.
Seachas faoin ceol shite seo an fhéin. Cén dóigh ar thosaigh tú? Cén dóigh a ndeachaigh tú isteach sna meáin? Cén dóigh ar thosaigh tú ag láithreoireacht? So nuair a bhí mé 22 do bhog mé go Gaillimh chun

Cóip tú. Saol sé, Chiarú. Sin Just a bit less Wagner, tá sé chun mé fear. So anyway chuaigh tú síos go Gaillimh. Chuaigh mé síos go Gaillimh nuair a bhí mé fiche a dó, ag déanamh an PhD agus fuair mé gig ó Ciarán Ó Maonaigh chun, bhíodar ag déanamh sraithe ag an am, Béaloideas Beo, Em agus actually is mé féin agus Cathal Ó Curráin arís eh chuir I don't even think raibh an Ardteist déanta ag Cathal Ó Curráin ag an staid seo so tháinig sé síos em go Gaillimh so bhíomar ag seinnt le chéile ag deireadh na na cláracha dheinidís eh mír beag ag baint sorry tá an em mír beag mír beag ceoil ag baint le pé ábhar a bhí á phlé acu so anyway dheineamar sin agus thosnaíos ag labhairt le eh Niamh Ní Bhaoill em agus an An am céanna tháinig Alan Esslemont isteach ar TG4 agus d'athraíodar an set-up go léir agus thosnaíodar ar na conarthaí móra seo a thabhairt go dtí na comhlachtaí léiriúcháin agus bhí Aniar ag obair ar sraith agus d'iarradar orm, ar mhaith liom an sraith a chur i láthair agus bhíos like, oh like, jeez definitely. Agus b'in ceithre. cúig bliana ó shin anois, b'fhéidir, agus táim flat out ó shin, buíochas le Dia. Just thosnaigh sraitheanna eile teacht aníos agus anois tá mé ag obair go lánaimseartha ag déanamh teilifíse agus yeah, is breá liom é.
Mothaím achan uile láithreoir atá gur labhair muid leo, just deireann siad i gcónaí, ah just like, Just iarradh orm é a dhéanamh or like what? I know, I know, tá sé chomh aisteach and uh, mar cá mar like thosnaíos um, s- like go dtí seo bhíos i gcónaí mar láithreoir agus um, dhein mé uh, doc ansan le déanaí agus um, bhí mé mar saghas scríbhneoir agus láithreoir agus so, uh, ach ansan fuair mé cleachtadh ag dul isteach b'fhéidir nuair a thosaíonn tú amach em ag obair ar rudaí like taobh thiar den camera like it is a fucking slog tá sé really go háirithe like dul suas na céimeanna go léir em so tá an oiread measa agam ar dhaoine a bhíonn ag iarraidh slí bheatha a ghearradh amach dóibh féin sna meáin mar like caithfidh tú cúpla bliain really cruaigh a chaitheamh mm-hmm.
Agus nuair a thoisigh tú amach, like, an raibh tú smaoitigh, like, tá mise díreach chun láithreoireacht a dhéanamh, like, an raibh tú even smaoitigh fiú ar, like, scríbhneoireacht ná a bheith ar chúl an cheamara ar chor ar bith?
Umm. Ní raibh, and I'll tell you how my daughter, like, níl mé tar éis an-chuid a dhéanamh taobh thiar den cheamara in aon chor, umm, ach, like, Tá ualach oibre i bhfad níos mó an méid oibre a bhí le déanamh os comhair an camera is fearr, definitely. Mar like sin just dochreidte an difríocht sa lá oibre ag daoine. Tá tú bheith éirithe chomh luath ar maidin agus is tú an duine deireanach chun an set a fhágaint agus like bíonn daoine just ag tarraingt asat an lá go léir. So Sea, tá an oiread, oiread measa agam ar ár leaids. Agus déanann sé tú níos tuisceanaí chomh maith mar láithreoir nó mar scríbhneoir, an obair ar fad a bhíonn ar siúl ag na léiritheoirí.
Sílim go leor daoine istigh i TG4 atá ábalta kind of an dá thaobh a dhéanamh, fiú na daoine istigh sa seomra nuachta, tá siad ábalta bheith os comhair an cheamara agus ar a chúl, so tá an meas sin ag an fhoireann uilig ar a chéile. Yeah, definitely. Agus, you know, sa meán Béarla níl leath den taithí sin ag daoine, so seasann sé duit i bhfad níos mó

And go fuck yourself spórt long. No ach so agus i ndiaidh coláiste ansin cén slí beatha a bhí tú kind of ar thóir air? I know tá tú sa slí beatha cineál perfect anois agus idir an gceol is an Ghaeilge agus an láithreoireacht ach cén cén áit a raibh tú, b'iúd an áit a bhí tú i gcónaí ag iarraidh a bheith nó cén treo a bhí tú ag gabháil i ndiaidh coláiste?
Um, no, bhi, or bhí mé ag iarraidh bheith, bhuel, níl fhios agam, is bean mór, like, is breá liom bheith ag foghlaim, eh, is nerd massive mé, um, so, like, bhí dúil agam just sa taighde, dúil agam sa, um, léachtóireacht, eh, like níl mé cinnte, b'fhéidir go raghaidh mé thar n-ais chuige, níl mé cinnte, ach is dócha, like oireann sé sin don obair teilifíse chomh maith mar tá tú ag déanamh taighde ar go leor rudaí difriúla, so cé go bhfuil an-chuid den stuif a bhíonn ar siúl agam bainteach le ceol, like tá rudaí kind of, you know, níos leithne ar bun chomh maith, rud atá go maith, 'cause is breá liom just, a bheith sáite sna archives ar feadh an lae, nerding it out. Ach is dóigh liom gurb é sin an rud really a bhíos ag ceapadh go ndéanfainn, léachtóireacht nó taighde.
Tá do bheirt thuismitheoirí bainteach leis na meáin ar bhealach amháin nó bealach eile, nach bhfuil? So an bhfuair tú sort tips uathu nuair a thosaigh tú amach tú féin?

it's not his thing, like ní maith leis a bheith kind of fé bhrú agus sa spotsholas mar sin, agus mo mháthair is í an comhfhreagraí polaitíochta go dtí TG4 ar Nuacht RTÉ, and like just the most chill woman go mbuailfidh tú léi riamh, she was just like, oh yeah, like grand, um so dá mbeinn ag fiafraí di, oh like bhfuil aon chomhairle agat, she'd be like, ah sure just, you know, go for it, like like is tá tá siad ana, hands off you know is cuma leo tá like ceapann siad go bhfuilim as mo mheabhair like oh this fucking eejit ag teacht isteach arís you know bheith ag tabhairt amach mé ó caithim seo a dhéanamh caithim siúd a dhéanamh ní thugann siad aon cheann dom just like right whatever agus bhfuil eh, bhfuil aon mholadh agat féin do dhaoine a bheadh ag iarraidh gabháil isteach sna meáin like bhfuil bhfuil aon like comhairle agat féin le go dté gur gur cheart do dhaoine you know baint triail as má tá yeah. tú amach uainn Bhuel, I think an rud is tábhachtaí, agus like dúirt tusa sin Áine, mar gheall ar daoine, like aon duine go bhfuil aithne agaibh orthu go bhfuil ag obair sa meán, like nár theastaigh uathu as like bheith, bhí go leor rudaí difriúla ar siúl acu like so caithfidh tú you know fáigh do niche agus bí go maith ag rud éigin agus bí léannta agus bí suimiúil mar dhuine um, you know tá go Tá aithne agam ar go leor daoine go mbíonn ag fiafraí dhom, á, tá mé ag iarraidh seo, siúd, a dhéanamh, like, look, téir agus déan rud éigin, like, bí, bí go maith ag rud éigin, whether it's cúrsa ollscoile a dhéanamh i seo nó cúrsa éigin a dhéanamh i rud éigin eile agus nuair a théann tú go dtí daoine ansan ag lorg jabannaí nó rud éigin, bíonn siad ag rá, oh, well, you know, tá mé tar éis deich n-iarratas a fháil ach tá an bhean seo an-mhaith ag such and such nó such and such agus, em, so sin just impressive. like, sa saol in general, measaim. Níl tú ag iarraidh bheith cosúil le gach duine eile, so, you know, bí i do dhuine fhéin agus, agus, ehm, measaim go bhfuil sé an-dheacair slí bheatha a ghearradh amach duit fhéin murach go bhfuil an saghas ruda sin agat, ehm, like, yeah, I don't, ní mise is fearr really chun an cheist a fhreagairt, ní bhím ag déanamh mórán machnaimh air.
Is comhairle maith é le bheith tú féin agus le bheith you know, bheith maith i rud amháin. Um, think is fiú é. Uh, tá tá ceist a chuireann muid ar achan uile aoi a Yeah. thagann ar an rud uh, ar a thagann ar an chlár um, má má tá Áine nó James ag iarraidh an ceist a chur. Um, James, take it away. yeah.
So, tá tú ag, eh, tá tú ag hóstáil party beag Agus tá tú, tá tú ag réiteach béile deas do tú féin agus triúr eile.
Ok. Beo nó marbh, cuma cé atá ann, d'fhéadfadh siad a bheith any, any stage of time, cé, cé atá tú a thabhairt ag an chóisir tí agus cén fáth? Oh, for fuck's sake, sin ceist really.
I feel like cuireann mise na ceistí really. Ní bhí a dá acu
Eh God ok cé eh chuala mé actually bhí mé ag éisteacht le agallamh gur dhein Anne Doyle ansan le déanaí eh random agus dúirt sí Maud Gonne. Like fucking ideal dinner party guest, Maud Gonne! Big time.
Icon.
Yes, love a bit of Maud Gonne. So Maud Gonne eh.
Anne Doyle. Anne Doyle.
Jesus, eh, seo an ceist, actually, ok. Maud Gonne, mo sheanamháthair, em, dhein mé, eh, an scannán seo an bhliain seo caite ar mo sheanathair agus, em, bh- bh- bhí an aistear mór fada seo, em, i gceist, but bhí you know, is mar gheall ar mo sheanathair a bhí sé, but actually bhí i bhfad níos mó suime agam fáil amach mar gheall ar a bhean chéile agus deireann gach duine liom go bhfuil an-dealramh againn le chéile. Agus b'as Corcaigh di ach ní raibh aon Ghaolainn aici, so bhog sí go dtí an Ghaeltacht gan aon Ghaolainn agus d'fhoghlaim sí Gaolainn agus thóg sí seachtar clainne le Gaolainn ach Bhí Fraincis agus Spáinnis aici chomh maith so very like before her time so bhíodh sí ag caitheamh like designer gear an t-am ar fad agus tá like gúna designer léi istigh i cartlann UCC agus rudaí mar sin. So bean an-shuimiúil agus léannta, chuaigh sí go dtí an ollscoil like sna um, tríochaidí uh, so rud ná raibh comónta in aon chor. So í siúd, Maud Gonne, agus b'fhearr dhom fear éigint a tharraingt isteach sa scéal, Éamon de Valera. Oh wow ok! Yeah An-suimiúil. Yeah, wonder cad a tharla, cad a tharla, did he stitch up Michael Collins? I don't know. Sin an ceist amháin, to be honest, Colm. Sin an ceist. Seo iad na ceisteanna deacair gur chóir dúinn a bheith ag lorg freagracha acu.

you know bhíodar a d'iarraidh go síneodh sé an conradh seo agus bhíodar á phlámásáil le um, deoch agus striapacha agus um, de réir dealraimh he was into the men chomh maith. So would love would love to know. could we confirm or deny yeah so well I mean tá sé sin kind of like

Má tá sibh ag iarraidh muidinne a leanstan ar na meáin shóisialta tá muid ar Na Seansálaithe ar Instagram agus ar Twitter agus ar YouTube fosta thig libh ghabháil ar Na Seansálaithe is a fheiceáil an físeán galánta seo. Ba chuma linne faoi screen time tá muidinne ar ár gcuid ríomhairí i gcónaí agus ár gcuid phones i gcónaí. Má tá sibh ag iarraidh Áine a aimsiú tá sí ar Áine Weir ar Instagram, Twitter agus TikTok. Má tá sibh ag iarraidh James a aimsiú Tá sé ar Flatharta ag Twitter, Instagram agus TikTok agus má tá sibh ag iarraidh mé féin a aimsiú tá mise thíos mar Hugh Carr here ar Instagram agus Twitter agus ar Hugh Carr ar TikTok. Bhfuil aon rud eile go gcaithfidh muid plug a thabhairt dó? Bainigí sult as Féile na Gealaí achan duine atá ag éisteacht leis seo! Yes agus sibh ag ar an bus suas go Féile na Gealaí an maidin seo! Déanaigí cinnte go mbaineann sibh sult as. Beidh mé féin agus Áine definitely ann, b'fhéidir, James, possibly? Might make an appearance.
Might make an appearance, Doireann, so Doireann, an mbeidh tusa ann? To be confirmed, to be confirmed. Gach seans go mbeidh mé ann oíche Shathairn, ní bheadh fhios agat. Woohey! Yeah, yeah. So tá bainis agam Dé hAoine, but stranger things have happened.